Daria Canu, istudiante nugoresa de bintun'annos, at bintu su cuncursu de ideas pro fàghere su marcu de Nùgoro capitale de sa cultura duamizebinti. A lu detzìdere sa giuria de chimbe professionistas nugoresos, Flavio Manzoni, architetu e designer capu de s'Ufissu Istùdios de sa Ferrari, presidente, sas giornalistas Elvira Serra de su Corriere della Sera e Simonetta Selloni de La Nuova, s'iscritore Marcello Fois e su musicista Gavino Murgia. Sa tzerimònia de premiatzione l'ana fata custu manzanu in Nùgoro in s'Exmè presentes su sìndicu Andrea Soddu e s'assessore a sa cultura Sebastian Cocco. Su marcu l'at torradu a elaborare Manzoni, picande in cussideru sos cussizos de sa giuria, a manera particulare pro s'atzentu in sa u, pro fàghere a manera chi su nùmene de Nùgoro totus lu pronùntziene bene. Unu marcu chi s'amministratzione cheret pònnere a costazu de su gonfalone pro pònnere paris sa màzine traditzionale e moderna de s'Atene sarda. Sos giuraos, totus naschios e paschios in Nùgoro ue an mantesu sas radichinas culturales e familiares, an sutalineadu chi su cuncursu custa borta puru at bocadu a pizu sa madriche culturale chi b'est in Nùgoro Àere ligàmenes fortes chin sa terra nadia dat sa fortza de parare fronte a sos disafios chi t'imponet sa vida. E su sìmbulu de Nùgoro duamiza e binti lu cuntenet custu messàgiu anticu e modernu a su matessi tempus. Sos carabineris de sa tenèntzia de Santu Teodoro de sa Cumpagnia de Siniscola an arrestadu unu pitzinnu de bint'annos residente in Arzachena chin s'acusa de possessu de droga pro la bèndere. A su pitzinnu l'an firmadu in unu postu de blocu istradale chin una màchina guidada dae unu cumpanzu. Cando los an acompudados sos carabineris a s'arrestadu l'an acatadu dechesete grammos de èxtasi e chimbe francubullos de lsd. In sa percuisitzione domiciliare in Arzachena sos militares an acatadu àteros dughentos binti chimbe gramos de marijuana pronta a la bèndere e totu su materiale pro ammaniare sas doses, como su zòvanu at a deper rispòndere de su reatu cuntestadu in dae innantis de s'autoridade giuditzìaria. Est de duamiza èuros su balantzu de s'irrobatoriu fatu custu manzanu a ora de sas ùndighi mancu unu cuartu in sas postas de Talana. Duos bandios armaos de pistola e carotaos sun intraos a sas postas ue bi fit un'impiegau ebbia, minetande lu chin sas armas s'ana fatu dare su dinare de sa cassa e si che sun fughios sena lassare tratta. In pessu dau s'allarme, a su locu sun suprios sos carabineris de s'istazione de sa bidda e de sa cumpagnia de Lanusè, diretta dae su capitanu Claudio Paparella, chi an aviau sas indàgines e ammaniau unos cantos servìtzios pro acatare sos bandios. Fronte del Porto est s'operatzione mandada de innantis dae su Nùcleu de Politzia Tributària de sa Guàrdia de Finàntzia de Casteddu, chi nc'at ispèrdiu una grefa criminale chi fachiat tràficu de droga e tabacos e chi impreabat un'elicòtero pro che batire a Sardigna sa droga dae Continente. Sas pessones arrestadas sunt tres. Sos militares an acatadu peri ùndighi chilos e mesu de cocaina e fatu secuestros patrimoniales a gàrrigu de sos indagados. S'impreu de s'elicòtero, pilotadu de unu pregiudicadu emilianu de barantunu annos, serbiat a evitare sos controllos de sas fortzas de s'òrdine in sos iscalos sardos, fintzas ca bolabat chentza dare sa positzione a chie controllat su tràficu aèreu e aterrabat in pratas improvisadas. S'indàgine, coordinada dae sa Diretzione Distretuale Antimàfia de Casteddu, at permìtiu su secuestru de su càrrigu e de su mezu, pro unu valore de chimbichentos chimbanta miza èuros, de duas màchinas, totu intestadu a prestanùmenes. A su pilota l'at arrestadu sa Finàntzia, tres chidas fachet in provìncia de Pavia, ca fit implicadu in su contrabandu de sigaretas. Paris a duos tzitadinos moldavos aiat ammaniadu una manifatura tabacos in unu capannone. Sa finàntzia de Pavia ch'at secuestradu trinta chimbe tonnelladas de tabacu e sigaretas. Su secuestru de benes mòbiles e immòbiles serbit a impedire chi s'indagadu los podat recuperare in casu de cundenna. Una fèmina chi moghende dae Nùgoro, chi a s'acabu de su 'e dechennobe sèculos fit unu bidditzolu de pastores e massajos, patende unu pore de dificultades culturales e sociales, at faeddadu a su mundu pro mèdiu de sos libros suos e in su millenovichentos e bintises nd'an dadu su Prèmiu Nobel pro sa literadura, su reconnoschimentu prus mannu pro chie at fatu de s'iscritura una resone de vida. Gràssia Deledda est su sìmbulu chi sa bolontade e sa tostorronia potent totu, fintzas a che bortulare unu mundu arcàicu chi agorrabat sas fèminas in su cuzone de sa famìlia e de sas custumàntzias anticas. De Gràssia Deledda, fèmina de su tempus suo, capassa de si che bocare sas tropèias sociales e familiares, ant faeddadu in sa die deleddiana promòvia in Nùgoro dae s'ISRE, sa Regione, e sa Fundatzione Sardigna. A su cunvegnu Le donne parlano di Grazia ana picau parte feminas chi sun bravas meda in su traballu issoro e ana faveddau de Grassia femina, de sa cundizione umana sua, de sa creschida culturale e personale. Una manera differente de festare sa die deleddiana, no esaminande sa produzione litteraria de sa Deledda, ma sos trattos prus intimos e personales de sa vida sua ispantosa. Sos traballos los at coordinaos Anna Saderi.